kedu ihe Portable na-emekarị Zazu ayayayaya I'm a baboon i live in the zoo mana with ihe niile ahụ ọ na-akụgheri nde be ha ya akpụ ya gbarịa visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ blog epost onye a na-epromotu ya maka gịnị ha ghọta media mana ị ya afụ onye be anyị ọ kwa onye be anyị gụrụ nye akwa samina nne ya kwa asa asa nke waze ebe ka dịbọ ya nọ kedu ife dị iche ya na zazu ndị nọ mgbago nde ofe mmanụ ha ife ha believe wụ as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential e nwere ihe o mere o ji nwee 1 million view na ife onye ọwụna akwadobe nke nde be anyị bụ na ị nwere ike ịgbagide gbagide nya ha na-asị gị carry on carry on you're making us proud nke a bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achọ ịrịfe arịfe ị fụ ya bịa this boy rikwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọọ ka o ruo na ga gbatuo onye a the first comedian in Africa to, eh, to get 11 million naira on stage under 7 minutes Ogbuefi I Go Tuk the first based southeast based comedian to win stand-up comedian of the year in Nigeria Ogbuefi I Go Tuk the first comedian from southeast to do a host a show in Lagos, Eko Hotel twice and sold out. Ogbuefi I Go Tuk. So my brand is big. There is a very big difference between content creating and stand-up comedy. Mgbe m bido switchie gebe Uche Ogbuagụ ntị bụ mgbe m bido mebe ihe Igbo. Ichefuna na mgbe anyị bidochara na ihe anyị ji eme wụ pidgin English. Anyị na-eclaimu na anyị wụ Warri. Warri area. Kwukwa na i si Warri attention adị. Anyị nwe inferiority complex. Eh, competition adị. The only competition you have is yourself. Ka dị better than ihe ị dịbu last year. Mụnwa ebelieverọdị na m nwe competitor. Ebelieve m na ihe m na-eme bụ ihe m kwesịrị ime. Ana m need ime karị one m na-eme. What of m ka gị online mana akahụ m gị in pocket. Ee, eh, mgbe a ee eh, ị- ịgbacha set gị eh, ndị ndị bido comedy Yeah. ke ndị ị na-ekiri mgbe ahụ who were you looking up to mgbe unu bidocha mgbe nne mgbe ke anyị ndị bidocha ke ndị ị na-ekiricha ma ndị bụ ndị Lagos ma ndị bụ ndị be anyị ke ndị bụ ihe a ị na-ekiricha mgbe ahụ like mgbe anyị bidocha mgbe ndị anyị na- mgbe mụnwa na onwe Mm. m personally na-elook up to na side nke anyị was Uche Ogbuagụ
bad condition, condition when it comes to jokes Uche Ogbuagụ because I listen to his tape ana m ege tape ya ịghọtago dịka si wee gwa ya before m bido gebe Uche Ogbuagụ ntị ana m egebu ya ndị na-elook up to mgbe m bido switchie gebe Uche Ogbuagụ ntị bụ mgbe m bido mebe ihe Igbo ichefuna na mgbe anyị bidochara na ihe anyị ji eme wụ pidgin English anyị na-ekele mụ na anyị wụwara Warri area thank you anyị chere na ikwu Nọ, ikwu, area ehe. onye ọbụla mụba amụ yes Nọ area Nọ, bụ- i- ikwukwana na i si Warri attention adị anyị ama ọnụ inferiority complex kala aka kala aka big deal ịghọtago yes so before mgbe aha na-enene i go die onye onye m bu n'obi onye njọ onye a na-enele anya ọfụma bụ i go die i go die and basket mouth bụ ndị m ma-asị gị n'ọ ndị a ka m na-ele anya ọkacha i go die onye mere afa m aga iji kpọọ m i go talk a nwolu dị afa ọzọ gboo yuzubezi i go talk a everybody that has i go to their name

o nwere onye na-aza I go yan na-emekwa ihe radio so Facebook m mgbe a somebody abịa na-achatị m I love your program on radio na-asị na-asị nekwana m ya biko I go yan a I go yan a m je bazia school tiezi I go yan baba then obele ogezi sị fa welukwuru I go ahụ

a na basket mouth then ife gbasara Igbo kind of comedy mgbe m bịazi blend ya mebezie ya aba for that mm. na ma ị sụrụ English ma ị sụrụ Igbo as long as na ị dị good ihe i kwuru tọrọ ụtọ anyị amụa amụ m lukubezi up to Uche Ogbuagụ Chineke mekwuzi amara I meet Uche Ogbuagụ ọ bụrụ a kind of person that wants everybody to grow mana the problem industry anyị nwere bụ ndị mmadụ achọhọ ka ibe ha grow mm-hmm. ọ dị few people chọrọ ka ibe ha grow mm-hmm. and few people na-ada afụta ibe ha as threat mm-hmm. otu a m nọ onwe onye m na-afụta as threat
reason bụ na ama m na m dị iche ihe m na-eme dị iche craft m dị iche pattern m dị iche onwe onye m na-akọpị kama na mmadụ na-akọpị m mm-hmm. ịma how many of my jokes ndị comedian nọ n'Ọka ji were kpọọ n'afa n'ọgbam n'ọgbam kpọọ n'afa Yanbaba one Yanbaba mo kedu afịa creative monster kedu afịa mo
kedu afịa nke a na-abịakarị show na-eche mba

because mgbe anyị bidocha joke ndị mmadụ ka anyị na-akrak so ndị mmadụ na-akrak kwa nke m kịta ewena iwe because e nwekwara onye ị kọpịrị nke ya before Yes, ebido mebe nke ya. yes. Ehe. so onweghị onye na-arụ moto kịta naanị ya asị na ya nwa kreti moto mba Eh, enwere moto ị na-ele anya copy copy bụ It's all something way that of has life been there. now.
Ehe. you know uh, talking about comedy uh, Uche Ogbuagu is somebody that we don't talk about enough. Anyị na-eje side ahụ. Ịghọtago na hmm.
eh, so much respect to Ali Baba yeah. and, and, and all those. Mana ekwube king of comedy. Yeah. Eh?

ịma ee eh, ọ nya mere m ji wee kpọ ya afa mana ndị mmadụ ime ihe ka ọsụlụ ya ndị Igbo ee eh, enwero archives and entertainment hmm.
history yes ọ nya mere even in movie even in comedy even in music they don't celebrate their legends ọ nya mere ndị Yoruba ndị Warri ji wee take over because as it is right now na a ka na-eselebrate King Sunny Ade a ka Yes, eh. na-eselebrate Shina Peter yes a ka na mmadụ one na-esele Baba Suwe mmadụ one na-eselebrate Teresa Ọnụọra ọha ọ nọ nọ Larry Gaga na Flavour ha na ọnụ ọnụ ọnụ elote akpọtakwa ya emekwa ya ọpụtakwa n'ọkụ Mike Ejeagha ewepụ na Brain Jotter mere gwogwongwogwongwo onye echetara ya ife ndị Igbo na-eme wụ ofu onye mekwa ha a na-enukọrọ wuruwuruwuruwuruwuruwuru trend ahụ trend chakwana onye ọ na anakpukwa be ya we don't have hall of fame hmm. if ọ bụrụ na anyị nwere ya we'll be celebrating people like Zebrudaya I mean not, uh, not Zebrudaya Zeruwa Zebrudaya, Zebrudaya, Zeruwa. Zeruwa Ade. Odera Ade. We have to be celebrating people like that, but we don't Zodera. do that. Yes. Nkem Owoh, anyị kwesịrị ime ekwesị ịkpụ structure. Ọ bụrụ na Nkem Owoh wụ onye Yoruba, ee eh, nwanne ihe ndị a eji eme ekwu this man nwa ma Paulson Kalu ka a na-akpọ ya one of ndị gụrụ egwu mgbe ee otu ụwa si adị o now look at look at look at look at this man is still alive he's still alive onye na-echeta ya ọ one boy bịa mee video with him the other day na TikTok e wee sị na onye a ka dị ndụ ọ m ji welu ọkwa ị furu Okwuluọra
okwuluọra okwuluọra nke anyị nke anyị eh, okwuluọra na-ekene na-enyelu ndị mmadụ aka eh, ah, ezigbo afịa amaghị m ezigbo afịa ọ nya m ji like that guy ọkwa ị fụ ihe o melu ndị eke eh, football club ndị ọkwa Rangers ọkwa ị fụ ka o si rebrand ya ya na ndị mmadụ eh, onye Were ọ na- platform ya kwụnye onye ọ platform. na alikebago ya ife ndị igbo be anyị na-eme bụ taba afụ gị ahụ nya ife anya ya na-asị you're making us proud we are proud of you ngwanụ celebrate ya na onye otu o kwesịrị isi celebrate ya ka legacy ya ahụ nwee ike tọọ mkpọ n'ana ọfụma we don't do that ị ma ihe eji agwa gị ya because na m anọgo side a nọ side eni hmm. anọgo m east gbago west hmm. so afụgo m the difference onye kpọọ ọbịa ọ kpọkọrọ ụmụazị ewere gba bụ ozugbo a whole chief Osita Osadebe with legendary ọkụọna ọkwa efu even at n'otu ọ nwụgolu Osita Osadebe ekwesị ịdị na-e celebrate ya Oliver de Coque Ali Chukwuma Ali Chukwuma these are people that these are people that that use their talent to give you classical sublime nee ka anyị si e celebrate Michael Jackson upon na ọ nwụọna what's different with those people and this and what my, with Michael Jackson and the only thing dị different bụ na Michael Jackson na na-ese ndị be ha value ya mana anyị nwa a valuehọ nke anyị I'm telling you ya negodo ihe Oliver gụ n'ọnụ now let me tell you eh the reason m ji agwaghị ya ama m how I suffer to sell tickets on my shows I don't get sponsors on my shows adị m enweta sponsors na show m hmm. even when people have seen that this young man has tried to break out from eh, to break into Lagos market from the east mm. na ọ na-enu ya na-akpọta other people mm. ka fa na-abịa that means that this guy is trying to export our product yes yes yes to the market
ị ma na onye nọ Lagos

ọ sị gị na onye a na ọ dị popular na mana onye a nọ na onye a mana enwe somebody na-atry kwa need your help need your help ị na-ejegolo ebe juru eju ebe juru eju which na ị makwu na ebe ahụ ejuru eju i ru ebe ahụ notice ọ dịghị yes onye ị kwesịrị ị use ka e wee notice because onye a na-apụta apụta ihe ọbụna o mere people will see it a mara na ọ gịwa bụ ihe e, e, thank you e, kwere ya n'ọkụ thank you so that is the thing na-eme ọ bụrụ na ndị be anyị bido ekwesị ibidogodu ndị be anyị o so n'ihe m kwubu onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga onye ọbụla chọrọ ịwụ boss mana ha amahọ na ife gbasara entertainment a ee eh? entertainment a mm. enwero boss ya mba bụ otu ihe nọ kịta ị wụ nwa boy
yes odogwu bubu a yes ị wụ nwa boy na gbamga yes
ị ma ihe m ji gwa gị na ị wụ nwa boy na gbamga bọsọ ọ na i bido mewere cameraman a cameraman a mixer guy ọga ha pụọ ị fụ na ị dị empty because ị ya-apị camera pịa nke a mee mixing ị fụ that hmm. you're nobody
Yes.
What makes gbam? The collective effort of ihe niile Yes, na ebe a na-arụ yes. ọrụ a. Yes. so mee imagine na group a na-eme um, Igbo bụ Igbo award uh, night group nke a na-eme so anyị bụ Ezigbo Igbo award group hmm. group nke a na-eme Igbo Amaka award group na three of them ha niile gbakọtara aka ọnụ asị ka e nwee one particular award eh, production award company ga na-erecognize our own Headies Headies hmm. unu na-acomplain na ha enye Flavour ha award onye nde nwe hmm. onye nye gị award ka e promote we ha nwa anọrọ kedu ihe Portable na-emekarị Zazu ayayayaya I'm a baboon I live in the zoo mana with ihe niile ahụ ọ na-akọgheri nde be ha ya asị gị na ọ ya highest jee gee egwu Portable ee eh? Zazu a jee gee ihe niile o kwu na ya ya o kwu n'ebe ahụ wụ mpụ ekpa eda kilam duam jee gwa onye na-anụ Yoruba ya kọwakene gị ihe onye a na-akọ ị fụ na ihe niile ọ na-akọ wụ nonsense mana ya nwee oke with nonsense niile ahụ ọ na-akọ ndị be ha ya akpụ ya gbaara ya visa kpọta ya London

kodepel o kedu ife dị iche ya na Zazu mana ọ kwa ofu ndị be anyị anụghị ka ọ na-asụ n'ọmị akwa nsa ya na ka ọ na-asa hmm. sakwere gị ka ọ na-asakwa ife onye ọ ya eje chọ ife ọ ya arụ gị ka ọ hmm. na-agụ eriri ya ya mmadụ diọkpara mmadụ tetara ụra mịa akwa nsa mị na-abụ ihe gbara ya n'isi onye ọ ya eje chọọ ịgba abụọ ya ka ọ ghọọ bụrụ i gbugodu the zeal gbuo the charisma gbuo ihe niile wute ọnụ complete adị ma ndị be anyị icriticize mmadụ na-atọ ha ụtọ ị hapụkwanụ onye ahụ sị ya ngwa mezie ihe onye a na-eme ọ ya emenwu ya and ofu onye criticize kwa ha na ofu onye nke ọ sịkwa na ee n'eziokwu onye nke ọzọ ajoin ya ee n'eziokwu onye nke ajoin ya hmm. before you know what is happening egogo obi onye ọwụna egbugo onye a ndị nọ mgbago ndị Yoruba ndị ofe mmanụ ha ife ha believe wụ as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential
e nwere ihe ọ na-eme e nwee ihe o mere o ji nwee 1 million view na ife onye ọwụna akwadobe ya a na-epush ya na-epush ya nke ndị be anyị bụ na ị nwere ike ịgbagide gbagide nya anya na-asị carry on carry on making us proud nke a bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achọ irife arife ifo ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọọ ka ọ rọ na a ga gbatuo onye a ya mba mba mba mba he's doing too much mba mba ọ sị ya ka anyị pụta there that was not our plan ọ sị ya ka anyị pụta a gị ka ọ na-eme ka ịchadị ya ọ- Mm. na ị dịrọzi funny Na- ị bụrụ ị- ị- ị bụrọ a comedian ị bụghị comedian ị dịrọzi funny na ịma ha nwe efe ịma ị na-agụ nna arịtuo di ya ọ mụsịghara ekwechiri m erigharị anyị na anyị nọ ebe a we are not going anywhere we dey we dey we dey because we are doing it with passion anyị ada abịa for ihe dị na ya ihe a na-enweta na ya ihe a na-enweta na ya bụ jara you know when we started comedy ya bụ aka ọkpụrụ m ebe a we go we dey uninvited uninvited ihe anyị na-ayọ ọ wụ biko nye nunu anyị mic biko let's show ourselves ndị kịta anụnwa ịma ọkwụ ị bụ Odogwu the comedian ngwa jee na-eje eje mụọ amụọ sị na ndị anyị akpọ m do isi ya ngwa bịanụ show ọ sị gị ee wolu picture m tinye na billboard so that mm. ka a maa na ọ so abịa you understand so ndị be anyị ndị Igbo be anyị dododo ka m na-ayọ and gọọmenti adịghị enyere aka at all yes gọọmenti sọ ndị try na try harder small bụ ndị Imo State government during the time of Rochas hmm. it really helped entertainers

na Anambra State anụnwa i mewuru onwe na comedy gụwuru onwe na egwu ego ife gọọmenti ka ị chọ government of Anambra State enweghị time ahụ let me be honest with you ọ bụrụ na ọ ya-adị ka na Imo State government mgbe ahụ mgbe nke Rochas because I could remember na na e mechalụ mee eh, so many of them SAs people onye try tụkwalụ ya na Anambra wụ Obiano when I think he was the one that brought in uh, Bob Manuel yes and uh, Zubi Michael yes otu a kwa ka ndị Imo State si wee kpọbata Nkiru Sylvanus Sylvanus um, I think Chief Imo Mm, okay. Yeah, I think na o nwe mgbe e nye Chief Imo something. These are people that are representing you people well. Honor mm. them so that other people na-enejelụ fa anya will have more energy and encourage to keep doing it. Ndị mmadụ afụtabakwana ndị mmadụ akwụsị ịfụ ha less. Ebido malụ na talent. N'ife dị ebe a. N'ife dị n'ime ya.
ee e, e, e, Yanbaba kedu ife eji wee mali ọkwa odogwu na aisha na ya na nwunye na-enye a na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ na-adọba mvamva m ngwanụ na ọnụ n'ọgụ nke upost onye ka anyị maa na ọ ya aga ka nke Yanbaba yes there is something special even ime first one season one season two season three ọ dị ka anyị mere ịgba break ọ dị ka anyụọ na akụ nsukwu akwa nde sị we will never watch you people Yes, again yes. we will block you in fact unfollow you and ụbọsị eji ekwu unfollow you ahụ ka ka followers gị ji arị ụbọchị a ya-asị we will not watch you again that day ka ị na-aka enwe more view Yes. Yes.
ịghọtago Yes. even though na most times some of them indirectly likeri ihe ị na-eme o yes mana anya ukwu sị na why i ji jiri ọgụ a ha na-anụ yes ha nwa na-anụ na be ha n'ụlọ na be na-agbala ego i werezi ọgụ ahụ na-agbala ego Eh, ịghọtago eh, who do you think you are who do you think you are my brother so that's the thing na my own ndị igbo be anyị anyị enwere any award company na the whole of south east no we don't that's where ịma nwe mgbe m kwuru na m chọ ime seminar yes ewee tam yes gbuo m ka chinchi Mm, wee wee wee wee destroy your your your your your esophagus.
So, eh, eh, eh, uh, eh, ka ịgba touch na Uche Ogbuagu well. Eh, how how Uche Ogbuagu how big do you think he is? Uche Ogbuagu to me should be a course to be studied in ah, ah university. Ah, exactly. Uche Ogbuagu is an institution. Bad condition.
Uche Ogbuagu bad condition na-ele ka akara ọkụ. Uche Ogbuagu was. A na-echi eche. Uche Ogbuagu was school the one day was uh, looking up. Ah ah. A na-eche ha eche they were waiting for them. How big was he maka um, ndị na-agba ya kịta? You know why you know why they are not that big otu anya ndị mmadụ is because they were not seeing their face no audio and there is no way to watch them ọ ihe limit ife but you won't blame them because no ife ha meet at that particular time. at the end of the day Gordons o mekwazi audio nke ya Yome. Yes.
Berlusconi.
Berlusconi Records so ihe sokwu wee mee ọ dịka uche ogbuagụ ada eri ada anara flowers ya bụ na ọ bịazi politics o mekwuzie ya ọ focusụzie more on politics ebe ọ ya abịa kwucha okwu chọọ unu bp onye nweta one naira hmm. ka ọ baa n'ụnọ na focus ọrụ onwe ya na nke ya ị ma na mgbe social media Facebook pụtara ka anyị nọ wee ma na ndị n'obodo oyibo na-ekiri ihe anyị na-eme mgbe ebidocha ọfụ ndị n'obodo oyibo enwe one woman every month o sendalụ m 200 dollar mgbe m pụtacha ọfụ 2018 2019 ịma na ụmụazị kịta amahụ na na enwe mgbe anyị wụ akara ọkụ na ihe anụnwa anyị nwa bidoro ya inyu ozugbo because because because a gụba ndị bido Facebook comedy skit mm. with Igbo mm. egụọ m egụọ m egụọ onye obodo anyị nwa bidoro ya na Anambra State you and onye obodo who would you say started it first onye obodo no onye obodo bụ ụzọ mee first skit ya nke fa nọ na-ekpe ekpere na-ekpe eh, eh, ekpele ndị Ọnịcha after three days o ji mechaa nke ya mee nke m ebe m nọ na-elesi mmadụ afịa na-ekpe ekpele Main Market
so the two skits trended so anyị bidozie consistently chụba ya na-emezie back to back ọ nya mere onye fụ m ọ kpọọ m onye obodo onye fụ onye obodo ọ kpọọ ya Ogbuefi two of us ndị mmadụ na-eche na m bụ onye obodo even till now a ka na-akpọ m onye obodo ịghọtago hmm. so mgbe ahụ mgbe anwa as at 2018 mụnwa onye obodo Black Albino I agree anyị kụlụ ya 2018 2019 2020 2020 ahụ a nọzi na corona other people spring back up even anyị bido before Sabinus yes yes anyị ran ba before Sabinus and Brain Jotter and Brain Jotter ịma ihe ịma ihe limitili anyị the language because ọ bụrụ na anyị mebelu English earlier mm. ya na anyị pụta with Igbo mana our source wụ that Igbo yes mana ọ bụrụ na anyị bịa blend ya we will go further or go uh, uh, beyond ka above beyond the reach anyị nwe now mm. because every other people will accept us yes ịghọtago ọ ya melụ ndị a ji bịa with English because ah, ah, onye onye onye nọ na social media 2018 2019 2020 sọsọ ị ka sọsọ ụnụ ka a na-enene onye obodo you eh, Black Albino I think it was after this set was it is it was it Ezege Ezege now came up that then joined then one on one then one on one now came up ịma na one on one na-emebu Igbo
yes igbo ka o jibu emebu nna o.
yes ọ na-asụ ọ na-asụ abakaliki mm. woman leader woman leader before wee mee skit nke ahụ o mee n'akpati mm.
fa nọ na-eku or so fa nọ na-eku onye anwa nwụrụ skit pịakalịa nyanwa ghọta n'oge switch switch excuse me switchie to English immediately Funny Bros ichefugo ịkọtara m mgbe izu o bido Igbo ka o bido mgbe ọ na-amakpu ọfịa the first time i saw that guy skit i said eposturu m ya na page m say this guy will go far this guy will be big because why check ya afa niine ị na-akpọsi everybody comes out with his concept his own niche your own craft ọ ya ị na-eme ihe a ka eji mara ya and that's the secret ndị a na-ebido ebido amarọ no matter ihe i mere ihe otu eh you cannot go above ezega and onye obodo because these guys are the professors are the professors of it ị chọọ ịkọpị onye main market onye ime ahịa no matter ihe ọ sọkwa gị mee ya ị ga-agafe ogbuefi onye main market Mm.
That's his niche. Da- i bido ime ya sị ah okay ọ na-eme ka ogbuefi Mm.
You remind me. you remind me of ogbuefi so ihe anụnwa bụ ihe ndị obele amarọ o socha na ihe a chọrọ ịkụzichaa fa na seminar ka onye ọbụla mụta ka ị malụ nke gị mana ha chọrọ ka ikwe ya na your page ka ha ya dị ikiri ya because I I bịara ọ bụla ọbụla comedy people don't value what they don't pay for thank you
you do- the people do not value i- that's why we i- pay school fees.
imekwa exactly imekwara ha nya free o nwerọ onye ga-avalue ya
fa ga-asịrị na ọ comedy

I think ọ mgbe a ka o winicha ihe life or something Life, like yeah. that so he came to spray you money and then i kwuo that na onye a ị fụ ga-aga very far Yeah. you said it Yeah.
and then I, I I was there so I'm a witness i kwuo na- i kwuo na onye a ga-adị very big Yeah.
that people should remember who this person is ọ nọ otu a ikodi aka n'ọnụ as if ma you know, eh, I have Go that ahead. ability of m fụ gị n'ihe ị na-eme ị dị good bụ onye ya-aga far. Ma I can prophesy it. enwere m that ability m ma-asị na amụma amalụ m mana the few people m kwugoro ị fụrụ onye a onye a ya-aga far yes i know creativity when i see one because i'm a creative gị nwa na onwe gị dụ na ebe a yes ị fụ creativity ị na-ama yes because gị nwa na onwe gị bụgodị ị ma ha amarọ gị ndị mmadụ amarọ gị yes ndị mmadụ amarọ na e nwe mgbe ị bụ a very big blogger ya bụ i dechaa story
the comments na-abịa na ya mgbe anyị nwa blowcha I feel na ya enwe na face ị ka na-ede ihe ede si from ide ihe mebe memes
from memes gị ka vice president of Nigeria so memes gị wụ the only memes na the whole Nigeria vice president of Nigeria recognizego that's creativity

most of the people na-eme skit ọ na-abụdị na nature ụfọdụ ị actala ya mana ihe a abụrọ talent gị Mm. ị actala ya ị act mana ihe a ị na-act is not your talent ọ dịrọ ya n'ime Mm-mm.
o nwee ya bịa crack ya joke ị crackcha m nee ya anya ị crack joke a mụrụ amụ mana ọ bụrọ talent gị It's not in you. is not in you ị fụ onye ọ dị in i- ọ- i needrọ ka agwa gị that's why most times some people see me on stage a sị he performs naturally Mm.
Ọ dị ya n'arụ. ị da aghọta ị- ịnọrọ otu anụ ị na-eche ka m sị gị get one man the man wee nye a ka m kọọrọ gị nke a kọọrọ gị Yes. nke a. ana m ekwu okwu o the same okwu ahụ mụ na gị na-ekwu o m na-ekwu Yes. ya na-amụ amụ and do you know the funniest part is that

ị fụgo ya yes gị na Basketmouth anọgo no gị na basket nọ ị ma amụdo otu mkpụrụ amụ ọ dị mean na-eme ihe ọ na-eme na- na-akpa nkata ọ mana o na-akpa. nweta gị na na stage Eme- ịma na ọ beast Eh, I Go Tuk, you are you've you took Onitsha to Lagos. ya

aside ndị bi south east enwere comedians bụ si from south east okay nọ lagos that are big
okay let me put it this way ịghọtago are you are you the biggest comedy export from south east depending on the kind of export okay
ịghọta o depend the kind of export okay ị na-ekwu mm. ọ bụ na comedy show si go from east jee lagos okay o nweburọ onye meli ya na ọ sọ mụnwa megolia Okay. so for now ọmụnwa wụ onye megolia Yes. enwezi ọzọ melụnụ e wee jụba ma am I the biggest or not Yes.
and ihe big anụnwa na everybody is big In their own right. in their level ọkwa ị fụ mụnwa na onwe m kịta m sị gị na m dị big kịta enwe ebe m ma-abata ha afụ m. ọkwa anyị na-ejenu show ọkwa mụ na big stars na-ejenu show anyị ruo show enwedị onye na-afụ m last two weeks anyị na I Go Dye I Go Save Maleke Gordons anyị mere show na abuja na eruru ebe ahụ focus on them ọ ihe ihe m mezi ka eji wee ma oh, Ogbuefi nọ there you understand as long as level gị anwa ịdị big like me enwerọ m nọmba one onye ọbụla bụ nọmba one you know why onye ọbụla na-eme ihe iche iche na nke gị ahụ ịbụ nọmba one ịbata na nke m ịfụ na i ruhọdị nọmba 100 and m bata na nke gị efuo m na-enwe just dị ka m mepe podcast kịta m mepe podcast mmeje wee ma Gbam aka mana ọ podcast ka anyị na-eme o. Yes.
ihe eji podcast ya ụmụanyị nke na-edu Mm-mm. mana as long as south east is concerned Gbam wụ podcast ahụ magodu for now ọzọ bịazikwa ọzọ bịazie amabazie aka onye ka na onye akarọ mm. mana for now enwero my brand is big on its own as Onitsha to Lagos and that Onitsha to Lagos has a mission mission ya bụ ka anyị exportụọ ihe anyị nwelu to ndị nọ Lagos ka a na-afụkwanụ anyị na ọ bụrọ oge niile Benin Warri Warri Benin ịna idiri ịmụ anyị maka gịnị anyị nwere ihe anwa and I have proven it many times.

twice and sold out Ogbuefi I Go Tuk so my brand is big it's just that na our people achọrọ recognize ya
which is their business ihe anyị ma bụ that we are going to be doing that thing with our vision just like gbam mm. ihe ọ sọkwa asị na-akọrọ gị na gbam ị ga na-eme ihe ị na-eme because gịnị ị nwere vision mm. e nwere ihe ị na-achọ e nwere ihe ị na-achọ and with time people ma ihe ahụ ị na-achọ because ha nọ otu a na-enene gị ha na-enene gị ka a maa na ọkpa a na-akụ gị kpa Mm. kpa kpa na ị ga-asịla Ị ga-adakwa.
ka a fụ na ị dị serious ị ma ndị Yes. be anyị adịghị enyere gị aka mgbe ị nọ n'ọnwụ Yes. ọ mgbe ọ- mgbe ọ dị ha ka ya mgbe ọ dị ha ka ile tọchana e wee bịa and a nọ otu a na-enene gị ka a maa ma ihe ị na-emedi nwe future na ya consistency whether ma ị ga-emekwa ya echi thank you ị ga-eme ya next year thank you ị ga-eme ya nwanne echi i believe that with time eh, for my comedy show m tinyekwa na date tinye the first flyer company will call me ogbuefi what will your show cost you and pay me
A time I will believe come. yes I believe AY a na-eme na ya now Basketmouth fa a na-eme ya Bovi fa a na-eme ife a. so this is the working time this is the building time mbido ife na-afịa arụ Ọ nwayọ nwayọ. ọ nwayọ nwayọ with time and I thank ndị Igbo ana m ekenesi ndị igbo ike specially the kind of love ndị igbo showgo m onye a na-ekwu na igbo igbo ala igbo alove onwe ha amụ ha na-atọ m the kind of love ndị igbo showgolu m afụbeghị m onye showgoli ya na the history of Nigeria entertainment in fact history of Igbo entertainment ego niile ahụ a tụrụ m na AY Live onye ndị tụrụ m ya ndị Igbo show m mee na Eko Hotel 95% of of my people ndị bịa na the show ndị Igbo hmm. comedy skit m na-eme 100% of ndị na-enene ya ndị Igbo ị ma na m na-eme show otu a last show m mee this year m post kwa na show you see people buying tickets sị m lebe ndị nọ abroad ndị nọ Nigeria
give out to people nye m nye ndị mmadụ anyị love ihe ị na-eme Ya- Mm. we are proud of you so o gosigodiri m na ndị igbo dị proud na ị na-eme ihe a mana ị bịazi bayere o nwe ihe wee bayeziri gị ezigbo aja n'ukwu Mm. because o nwekwa ebe anyị- o nwe o nwe oge o ruoru m break down at a time i wanted to cancel he said no man cancel ka anyị pushbie ya ọ daa na ya ele property daa na ya agba mbibi anyị mee ma ya hụ na ya achieve ya legacy yes ị ma ndị mmadụ ada afụ the story I mean, ada afụ the pains ihe a na-afụ wụ the glory so yes. give make sure you give them that glory ahụ mm.

ee eh, kịta a na-ekwu na copy copy akarịa ee eh, Zanzino did the same thing ee would you ka ihe ị ga-akpọ the thing ị ga-asị na o nwere na-akọpị ibe ya or ị ga-asị na this is what we want that uh, the ministry is moving mụ na Zanzino adịghị eme ofu ihe Okay. You know, ọ ya wụ problem ndị Igbo nwe hmm. ya ndị be anyị nwere na entertainment a a na-afụ onye ọbụla ihu ya na-agba na social media na unu niile na-eme ife hmm. ofu ihe ọ ya mere e ji akategorize ndị na-akọ ọnụ na social na Facebook hmm. ndị na-agụ news hmm. ndị na-eje agba ndị dibia vidio ndị na-eje ekwu maka ndị ụka as long as ihu na-apụta na Facebook ị na-asụ Igbo Ị na- ị na-eme Ma- comedy. ị na-eme comedy ofu ihe ka unu niile Mm. na-eme mana ha amaghị na anyị dị iche iche zanzino is a pure business man zanzino je Lagos ime business not to do comedy show not to do comedy show is zanzino a comedian ọkwa na-ekwu anyị ncha nọ na Lagos sị Zanzino face to face adị m ekwu ya n'azụ mm. which other people chọrọ ọdịmma ya gwara ya ọ understand ya ya mm. tinye ya n'ọlụ today look at him you can be a show promoter you have the name you have the i nwego name as ah, Zanzino mm. because you have worked in the radio station so you have built your fan base Mm. and you are into uh, uh, uh, uh, event planning. event planning so you have everything ị nwere ihe niile to sell and ị ma mmadụ ị ma big virtually all the big men niile nọ n'ala Igbo ị ma ha Mm. and ha ma gị Mm. hapụnụ ị na-eje crack joke Abi? nwanne m ị dịrọ good na joke ma ọkwa m gwara ya n'iru Mm. anyị je na- nọ na Lagos Yes. mgbe ndị mmadụ sị na mụ na ya na- Na-enwe na-ese beef. okwu.
Mm.
anyị adịghị ese okwu nwanne m gwa ya n'ihu ị dịrọ funny na joke mana when it comes to MCing ana m ewenire gị aka enu mpa ọkwa ị fụ MCing irecognize people itu hmm. mmadụ afa zanzino nwee ya if if care is not taken after okwu mere eze

hmm. o nwere ihe dị ka joke an MC na-crack hmm. you know like kwuchala one or two few jokes ọ bụ ma nke ahụ ọ na-eme ya hmm, eh, mana ọ bụzi pụta as a stand up comedian otu anụa ah, ah.
ọkwa ọkwa gị na ya na-emekọ show na Peterson na Onitsha then show nke ya nwa how many uh, minutes ka ọ na-anọ na stage how many jokes ka ọ na-crack ana m ajụ gị ị na-ekwe n'isi ọ gịwa bụ guest mụwa host no let's just be truthful to ourselves I, we are all we are all doing well yes in our own we are yeah. on our own way we are all doing well so he is a pure business and i applaud him even eh sometimes ọ na-adị m ka m kpọọ Zanzino ka anyị partner wee mee show because we will sell he has the energy i have the energy

a na-adị enwewe opposition e nwee ndị ya-achọ ka ha join onye a e nwee ndị ya-achọ ka ha join onye a so ndị joinere onye anụnwa bịazie a hmm. na-ekwu a na-agwa onye a ha joinere dịkwa ka onye anụnwa kwuru ihe dị otu akwa na nwekwu ihe o kwuru hmm. ị ghọta hmm. why that and ị gwa onye ahụ onye ahụ eburu ya n'obi kama onye a ga-confront onye a nna ya ekwuru ihe dị otu anụnwa ọ ma confront o buru ya n'obi you understand hmm. so mgbe ahụ unu chere o nwe anyị dị in a very good terms the only thing is that na two of us ada anọkọ ofu ebe ọkwa mụ na Zanzino na-eje ọrụ wedding no funny bone hmm. traditional marriage ọ bụrụ mụ na ya jelu rụrụ the funny the eh, event

Mm, not that much. okay mana but do you understand football small Eh, yes. okay ọ bụ na comedy kịta ma ọ bụ entertainment adị ka football eh? Eh, n'ime gị na Zanzino eh? ka onye bụ Ronaldo ka onye bụ Messi ma ọ bụ ọ- ka ihe kedu footballer ị ga-akpọ onwe gị kedu footballer ị ga-akpọ Zanzino ị ma amaghị m onye unu na ife unu na-ewe Messi ee amaghị m na unu na-ewe above Ronaldo ka ọ Ronaldo ka unu na-ewe above Messi okay nke nke dị above Ronaldo for you the Ronaldo dị good in his own hard work kind of football style Mm, Messi is playing a freestyle and enjoying his his game game okay mana Ronaldo ị fụ ya na pitch ị ma na this is hard work this is dedication okay mana Messi if you if that this person is enjoying what he's doing mm. ọ na-eme ihe ọ na-eme enjoy hmm. ihe ọ na-eme enjoy so hmm. in which aspect or in stand up comedy ka m e, e, e, erate bia Messi or Ronaldo MC or in comedy. MC MC comedy ị na-alụkwu MC so kedu onye unu feel wụ the number one between Ronaldo Just like and you Messi. said, now Messi na-eme nke effortlessly. Yes. Ronaldo is hard work.
That does not mean that Messi is above Ronaldo, and that does not mean that Ronaldo is above Messi. for you yes for me because onye ọbụla is enjoying onye ọbụla na-enjoy ihe ọ na-eme just like otu ị na-ajụ m ajụ kịta na you are enjoying asking me the question mm. and I'm enjoying responding to you yes
yes ị ghọtago kịta yes so one thing I will tell you is he is 1000 percent over good

more like the headliner. Two of us bụ headliner na the show now because it's our show. So two of us na the show. Onye na-afụ ọ na-afụ Zanzino as a compere, as an yes, MC. Yes. Onye na-afụ Ogbuefi ọ na-afụ Ogbuefi as a comedian. Yes, yes. Ịghọtago? Yes. And you know, eh, comedy shows anyị na-eme most times na-abụ relationships. Yes.
ịghọtago so e nwere more of comedy shows na-abụ onye nke anyị ka anyị je support ya nwee comedy shows na-abụ ihe ọ na-eme ọ dị good na ya ka anyị je just like Basketmouth tie Eh, eh, show ya kịta people are going to go and laugh because it's Basketmouth. Hmm. ada eje ka anyị jee lee ya maka na onye nke anyị hmm. yes ịghọtago a na-eje for the value yes for the record enwekwa some jokes m nụkwa Zanzi crack that that made me laugh anyway okay. so ama m whether m ga-asị na nke a bụ coincidence mgbe Zanzino bidochara ọfụụ na radio station hmm. he does jokes now mgbe o bidocha ọfụụ na radio station ọ na-arụ na Sapientia Mm, ọ ha nwa na-host nụ evening shows now mm. na radio so he does jokes but what i'm trying to tell you is that the jokes abụrọ jokes ị ga-eji pụta otu a na stand up comedy show kwechiri kwechiri na one hour okay okay a sị na afịa ọma na-ele onwe ya ọkwa ya Mm. how many comedy shows has he gone more than mc show events Okay, like how many comedy show ka agbagara sị ya- akpọgolo ya sị ya sị ya bịa nya- as a nya- guest comedian yes. more than mc jobs there is no weekend in every occasion ndị Igbo gbasiri ike na-eme Zanzi na-adị eje as the MC as the MC there is no comedy show gbasiri ike a na-eme na South East ma ọ na Lagos

I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no know say doctors too dey into real estate.
Just like you now, you understood social media. Ịma ife ị na-eme ndị mmadụ amalụbụghị na gị nwa mere understand the social media. Ma ịgụgo social media gụọ ndị nọ n'ime ya na ndị na-ekesinụ ka akwụkwọ mara ife ha chọrọ na-enye ha ife a ha chọrọ mana enwe ya mabata na ya kịta naanị ihe ọ chọrọ bụ ka ọ dị ka Yan Baba mana ọ chọzi undergo ihe gịwa undergo wee dị ka Yan Baba mm-hmm.

look at him ọ bụrọ ya mepelụ ụnọ ya ụbọsị mighty ụnọ enu three story building nwee blocks of flats yes so there is no need of enwere competition na ya at all eh, eh, competition at all. the only competition you have is yourself yes
ka ị dị better than ihe ị dịbu last Yesterday. year that's the only competition mụnwa believe ọ dị na m nwe competitor ebelieve m na ihe m na-eme bụ ihe m kwesịrị ime and i need ime kalị one m na-eme hmm. that's why i venture into movie i do my shows i do my skits i want to be better than what i was before hmm. not ịbịa chọba ka onye ka na onye akarọ ọ bụrọ ihe m bịa ime ana m aka gị m kachazie gị at the end of the day anọ na akpa gị what of m ka gị online mana akarọ m gị in pocket hmm.

na-adị enyelụ ndị be anyị aka because you enwere ike ọ bụrụ na enwe- enwego ndị ị bịa kpọgote but they did not deliver or or eh, they were not grateful gaa n'iru okay ịma eh this thing is business Mm. what you need is what will sell your market yes
onye ọbụla na-eme show na-etinye faces and people o feel that pe- these people is what people will want to come and see yes m ma atọ kpọbazianụ ndị m kpọbugo wee bịa okay and ịma na ọ a new market ị na-achọ ịbreak into yes so you have to be mixing experiment yes emekwa nke emekwa enwere ike nke mmemme next year or next two years akpọrọkwa m ndị izizi m bu ụzọ wee kpọ yes anyị ejekwa yes
ịghọtago yes and ịma ihe niile bụ the rave of the moment yes ndị ndị mmadụ chọrọ ịfụ like oge ahụ m na-achọ ime nke this year o nwe ndị na-asị m kpọọ eh, eh, kedu afa ya eh, ma mbebe ma mbebe ya Sky the B. one- sky b because why na ọ nyanwa bụ the rave of the topic of the moment at that period ahụ m chọ ime the show Mm. even ay na-achọ ime show ya enwee onye skyrocket from social media ị fụ ọ kpari ozugbo tii na show ya you just, you just want to sell ya bụ afịa gị ka ị na-ele yes so you don't need anything that will be uh, below standard of afịa ị na-ele mm. you understand mm. so and everyone m kpọje in their field they are good but maybe they are not good or they have not mastered nke a m kpọ fa je like you said ụfọdụ ndị content creators m kpọjelu fa emerọ ọfụma there is a very big difference between content creating and stand-up comedy ka ha mụtakwa ya ife m ji kpọlụ fa je bụ ka m gosikwu na another side of comedy ihe a na-eme and again these are face ndị mmadụ chọrọ ịfụ at that period as at that time ihe a bụ face ndị mmadụ chọrọ ịfụ and i think that some of them ejebedi this kind of show na ndụ fa before because show eko hotel abụrọ nụ ọ bụrọ ụdị anyị na-eme na east no ọ bụrọ ya ha nwa ji ọnụ ha kwuo ya

so ọ bụrọ ọ bụrọ egwu achị ụtaba n'aka mm. and ọ kụzikwalụ m nwee ihe because of next time mm. ọ kụziri m ezigbo ihe because of next time ịghọtago mm. so ọ bụrọ na ndị jebulu izizi na fa emerọ ọfụma ma ọ na enwere ihe meenụ no ọ business ka anyị na-eme ịghọtago enwere ndị jebukwala izizi ahụ sokwa wee jekwa nke ịbụa

ka show wee na-aga yes so that's it but my main aim of this Onitsha to Lagos which na even ndị m na-emeli ya do not even recognize it is one to sell this town a na-akpọ Onitsha that people thought is filled up with ndị ori thuggery thuggery ndị aka n'akpa ka anyị gosi fa we have this talent ị ma ihe m ji eme Ọnịcha to Lagos because the thing that gave me the breakthrough on social media is main market ka m gwa gị eziokwu mana ọ bụrụ na Alaba ka m nọ or na m ji Alaba international wee na-eme Alaba Alaba international man otu anyị si eme main market man to show you the difference between ndị nọ side a na ndị nọ side a their mindset and their mentality ndị Alaba ga-eji m mee ambassador Alaba International anụ m na ndị market adịọgodi happy eh, na m na-eme ya na ị na-eme ya exactly that eh, you are um, insulting and eh, insulting degrading them yes and then degrading them. mana ndị Alaba akpọgo m sị m Ogbuefi na i bubagokwa ndị main market o. I'm telling you do you know that many people amarọ main market Ọnịcha ji maka Ogbuefi main market malụ main market Ọnịcha non-indigenes a na-agwanụ m ya na Lagos now ah this main market man this Onitsha man ọ wụ ndị amarọbu maka main market Onitsha before who did it Ogbuefi Ogbuefi did it ọ na ndị be anyị aghọtarọ ya amarọ ihe anyị na-eme a fụ ya na ị na-akparị ha akparị just the way a na-afụ Aisha na Bubu hmm. a sị ndị couples na-anụsọ ọgụ hmm. They don't know that you're using it to teach couples how to live to avoid fighting. Hmm. nwaanyị ife i melụ adịrọ mma nwoke ife i melụ adịrọ mma na ọ nya butere ọgụ ụnụ na a na-anụ mana a na-afụta ya from the negative way. Yes. ịghọtago ya kịta every time a na-complain na ihe ndị comedians na-eme Ezege na Onye Obodo na-eme bụ thuggery ka a na-egosi mm. a na-egosi etu mm. otu otu ticha nticha mm. fa amarọ na ihe a na-eme ọ wụ for people to correct that bad eh, eh, eh, image anwa na a na-eme nticha nticha nticha ị na-eticha ọ na-adị mma mm-hmm. kwụsịnụ na ya that is why my comedy i will say that n'ime anyị bidochaanụ comedy m wụ one of the comedy you watch and learn even landlord Nnewi o eh, Sonny Japan o Ogbuefi Main Market o eh, um, eh, Ezinne Ezinne those characters I use it to educate and teach mana ịma na morals does not sell on social media it doesn't sell morals adịghị ele ọ nonsense ya tigbuo zọgbuo gosi ohi mee nke a mee onye bụ ihe na-ele but even at that you have to learn from it ịghọtago yes so ọ bụrụ na ndị na ndị na ndị side anyị a ghọtalụ ihe anyị na-eme ihe the power of ihe anyị na-eme that's why endorsements normally come from people in Lagos nke anyị jelu Lagos ọ bụrụ Lagos ka the person wụkwa onye Nnewi volar rose champagne hmm. wụkọ the whole comedians and everybody nọ asa courtesy of eh, barrister Ejike eh, eh, and nwa Jesus aka and hmm. nwa Jesus onye nọ Lagos ọ bụrụ na ndị nọ side anyị anụnwa ma value ihe anyị na-eme endorsements ndị nọ n'ime ahịa ya na because ndị nọ n'ime ahịa amarọ that na business ahụ ị na-eme na shop gị akwa ahụ ị na-ele na shop gị na itinye one influencer ihu e na that counter ahụ ị na-akụ otu ọ ga-esi spread ya afa gị they don't understand the strength of social media Mm, advert they don't understand it ọ sị gị o were ego ya-eji zụ afịa ọ kwụọ ofu onye ka o were gị ka ọ- Ekwugheli. gị ka ọ na-eme ihe nwa mana ị ya-afụ onye nọ na Lagos ọ kpọọ onye nọ East sị ya bịa bịa ọ sign ya dị ambassador deal so if you na-eke amụ ife onye nọ Lagos chọrọ ka ọ gaa more wide and far onye nọ East dị comfortable with onye si Ọka abịa Ọnịcha ego akwa onye si Owerri abịa Ọnịcha ego akwa onye onye nọ Lagos chọrọ ka ọ na-aba Kotonu na-aba Niger na-aba Ghana ka o nwee name ka o nwee name
ka o breakie boundaries ka a na-ajụ kedu kedu em akwa Sabinus melụ advert na thank skit ya? you kedu onye- Eh. kedu ebe a na-ebute ya ịghọtago that is the point so ọ bụlụ ya nwanne m ee
kedu ee how did you meet AY? Kedu ka unu si wee meet? Kedu the road to AY show? That was one of your biggest breakouts yeah. na nke ikpeazụ a.
Yeah. You know, making more than 11 million naira on stage. Yeah.

person ka m bidogodu otu ihe a si bido Mm. although i said it on stage na my first uh, show na lagos the first person kpọta m lagos mee m ji bịa show na Eko Hotel for the very first time is Funny Bone ezigbo mmadụ Mm.
chibụndụ and chineke ga na-agọzi ya emebeelu m ihe m kwesịrị imeli ya and m ka ga-emeli ya o nwere ya bụ ọ nya ka m na-agwa gị nye onye ọbụla platform hapụzịa enwe ndị dọ n'otu anụ nwe ya na-achọ platform ma ahụ Ọnịcha to Lagos just ka e nyegodi ya ka o kwuo so nya nwa bụ onye kpọọ m bịa Lagos for show ya so m bịa Lagos bịa show ya that time

Yomi bụ onye kpọrọ ya sị ya come watch this guy o nenechaa m m gbadata ọ sị m you good no worry I go okay ka m na-agbadatazi ka AY na-abata abata ọ sị AY baba this guy finish work

bụ na show ya nwa that very event ịdadị ego mba okay December 20, 2003 abi no December 2002 na Asaba mgbe o mee AY 2022 22 mm. 2022 mgbe o mee AY live na Asaba mm. AY bụ eji aka ya kpọọ m na fon okay Lanre wee kpọọ m sị m you go dey around we wan do AY Live i say ah, even if i get show i dey cancel am omo i must send picture send their picture ihe niile a na-emenụ ma nke Funny Bone ma nke onye anjo onwe na one naira o nwedo onye sị ya ya tii picture m ihe hmm. ya ihe nchọdo ya mụnwa ji aka m mgbe ihe a m na-agwa gị adịgokwa m big abụgo m Ogbuefi o adịgo m big
mana eji m aka m ọ ya bụcha ihe m na-asị ụmụazị a bịa ka a kụzielụ fa cause there so many secrets unu amarọ ihe anyị chọrọ ka unu fụ ka unu ya-afụ ihe na-eme under unu amarọ ya and anyị anọkọtapụta bịa kwubie i kwubie ị mazie na ihe a na-eme nwere isi ọ bụghị ihe ụmụazị mm. so ị bendịa down ị mụta ya hmm. so mgbe nke Funny Bone m ji aka m kpọọ gbaa flight m kwụọ ụgwọ hotel m before nke Funny Bone ana m eje shows na Lagos na-alahụ n'oche mgbe ahụ nwe bụ na onye ma m na hmm. yeah before a while before Ogbuefi sef hmm. mgbe m ka bụ just I go talk hmm. so nke Ajebo the same thing mụ na-akwụ ụgwọ hotel gbaa flight mee ihe niile hmm. so nke ahụ nụnwa m sị okay m sị Lanre okay na nọ m ya na m ma-abịa so anyị na 25 December ahụ m jee ha lodgere ọdụm so aha ka m jechazi ebe a ka AY nọ wee izizi wee kwuo na ọ ya-akpọ m je London ebe a the first place o bu ụzọ kwu na ọ ya-akpọ m je London ka ọ na-eme m introduce o

ọ mụwa amụ ọ sị m so how is it going to be say there is no way it's going to be I'm coming ọ sị m okay Lanre go call me make I send my pictures and all that before Lanre a na-akpọ ma send ya na-enye picture sef from that day ka m bido mewe rehearsal that day people amarọ na a na-arehearse jokes mgbe a na-efeel na ị gbagotere stage kwube ị ma ndị na-anọ na show AY ị ma dignitaries ị na-achọ ịkpara amụ ee anyị adọghacha akpo ndị akpo ha chọ otu agbacha afọ ọnụ white si otu a na-enene gị sọsọ anya ya awụ igodo gị n'anya alone ihe a na-eme ị fụcha ụmụ nwanyị nya ị fụ classic babes nya si otu a dobecha mbụ ya si otu a na-enene gị ka ị wụ ihe egwu

big name o onye na-agwa gị bụ big name achọghị m ije kpọwa ha afa ka m hapụ imebiri onwe m ife mm. big names ị ma na comedy industry anọọ back stage na-asị baba abeg you know why they understand the value of that platform ndị be anyị amadị ihe wụ platform ndị nọ east amarọ ihe wụ platform e nwere nke m kpọ wee je show sokwara ndị new skit maker mgbe m na-achat ya up ọ sị m so how e go be now amago m ebe ọ na-eje sị ah, tell me wetin how you wan make it be ọ sị m based on ị malụgonu now ọ chọghị ịkpọ okwu afa ọ na ọ kpọrọ okwu afa ji my chat is there mechie m ọnụ because nyanwa understand the the value ọ marọ the value of that platform ị na-enye ya and it's not good to give somebody that does not understand the value of the platform yes, ị na-enye yes, uh, because you, know, you will take it for granted yes ị ghọtago yes so it's better you just leave that person ọ nọrọ ebe ahụ ọ nọ breaking the dying level thank you ebe ahụ feel na ọ dị comfortable na ọ ma ihe niile happy ebe a so otu a ka anyị si ruo Lagos otu ị ma ị na-ajụ m otu mụ na AY si Yes. ma so otu a ka anyị si welu wee malụ wee jee that AY Live that Sunday that day something happened Bamijo nwa Jesus that man is a man of God abịara m sị ya na egwu na-atụ m and true true I was very nervous ezigbo egwu na-atụ m first time in my life ịclimbụ AY Live Easter Sunday legendary edition hmm. first time AY feature m ti na Easter AY Live ị na-ego ị na-ego kaseti ya kaseti enene

nobody ebe a ka nna ọma na ihe abụ ọzọ ego ụmụazị ọ bụrụ ihe ahụ m na-efe ilu mbụ ị ma na anyị nọ east amarọ ka anyị ha anyị nwa pụtachago na ya amarọ ka ya ha otu ị nọ kịta ya mba bụ ị marọ ka ị ha ọ ndị nọ outside ya-agwa ị ka ị ra ị chere ndị Yoruba ada afụ ị chere ndị Hausa ada afụ ị chere ada enene gbama ndị nọ n'ụlọ amarọ value ya ọ ị pụ outside because ana m eji onwe m ama njem m esi ebe a jee Abuja ndị Hausa na-amụ amụ sị na ama Ogbuefi jee Kano jee Sokoto m gosi gị ego a na-abọ m na so ekwezi m epostu nke m postu ya ndị mmadụ ndị ya commit suicide ya commit

njechakwa second one eme m anya m nchi ikpu isi ibi video edesi ebe a na o show you na ịchọ ife share with us what happened that day there that very day okay so eh, eh, Bamijo nwa Jesus so anyị na-akọ m sị ya na egwu na-atụ m o ọ sị m okay na mbịa mbịa ruo ọ sị m na o nwere AY kwa na ị ya-ebido mebe nke gị na Lagos ị na-ekwu okwu wee ka amụma o ị ya-ebido mebe show gị na Lagos na Eko Hotel anyị na-ekwu okwu AY AY ọ bụ gịnị sị m kee akwa ị ya-eyi sị ya na ike ama nwana ọ sị m ka anyị ruo m nwere boutique one guy ejeruo goyi m that ife niile ahụ m yi that day Bamijo goyi m ya e wee ruo that day m chọ ịperform meet ya sị ya na o reachikwana ọ sị m go jee mee ife gị you're blessed go and conquer wee gbago stage ahụ agbagote stage ahụ joke niile chọburu ikwu n'otu otu a mee

ihe niile meru ị jee nene video ahụ ị fụ na mgbe pụta I just anụ m anwụ anwụ anwụ ahụ na anwụ ụwụ ya ka anwụ anụ wee ebe a esi wee were anwụkwa anụ m anwụ
anwụkwa anụ m anwụ as God may have it and as somebody that have been in the game for a very long time you know I had to go used to crowd you know m wee bido I came all the way from if you look at me by my dress you know where I'm coming from I came all the way from Market Ọnịcha so ndị Igbo nọgasịzi ebe a n'anya Ogbuefi ka anyị na-afụ ya you understand ma E-Money ha ma ọnwa ife n'ala ife vintage ha obi obi ha ndị Igbo nọsi around onye ọ na we are happy that so finally this boy megidere ihe Main Market agbagote to level a ị perform na nke AY so they were all excited and happy to see me so o so n'ihe so ginger m m dụọ first one ọ baa m dụọ second one ọ baa m dụọ ya Zubby Zubby wee maa 500k ọ nya bido that donation Hmm, eze ndị ala ebe a ka ọ nọrọ ejie Zubby bụ the first one that that uh, sow the seed yes ebe a ka ọ nọ bido and e Zubby ekwe m Zubby nkwa and I must surely fulfill it it's just that no time nya nwa adịghị enwe time mụ nwa adịghị enwe time but Zubby dị very busy. ọ dị very busy he's a very busy man till today Zubby ejirọ m egwu egwu Zubby Michael mụ na ya na-anọ na Asaba Ogbuefi nwanne m Zubby lovecha m ee ha Chineke Zubby bụ onye nyere m sị mụ na m wait m bịa ka anyị mee film na m dị good film a m mee now film a m mee Zubby bụ onye so nye m idea sị m bịa mee film before Onyeze Amobi Crystal Touch wee kpọọ m kpọzie m onye help m a wee mee this film you understand hmm. so Zubby wee nwaa m ya as a professional you have to know how to use every opportunity and moment those things m mee from immediately Zubby nyelu m ego a amarọ m ihe m melu from that moment ị jụọ m kee ka i si mee ihe a kee ka o si gbata gị n'isi amarọ m ya wee ruo today god took over in fact god just chificha m anya mmiri and announce m to lagos because after the show punch newspaper bulu m daily bulu m bloggers bulu You are the m, first to do everybody that on AY Live. on AY Live You are in the the first. history of nigerian comedy ever everybody bụrụ m so otu a ka the things wee bido so ihe ndị ọzọ na-eme ma E-Money ha enye m ego i could not tell you na otu a na ihe na m ma na otu a ka m si gwa ya ma ọ na m planụ ka m gwa E-Money ma ọ ka m mee nke a ka E-Money nye m ọkụ o nwerọ nke m planụ o nwerọ nke m ma ka o si eme spontaneity that was how it was going so what i could remember i was doing was removing my clothes I now said to myself, ego enyelugu, do something that will trigger ya ihe mmadụ ịgbata m n'obi mee something dị extraordinary ọ bụrụ na ọ wụni enu pịa isi n'ana jee na screen kụwa the screen mee something just do something ga-abụ ya

m dọlụ singlet ọ mgbe m dọsị singlet afọ m wee mee ha gbutu People wee gbata. Hey! mgbe ozugbo afọ m yọpụtara ebe akụ ya ọra wee sị E-Money E-Money 1 million ee were akpụkpụ nke a manye ya side a asị nwa Ọnịcha mbụ m manyere nke a side a manye nke side a asị okofu onye hapụ iweta ha na
ịda ayị ala ịda ayị ala so onye ji nke ni were bịa onye nke a were bịawa na-asị onye nke a give me na onye nke a na-asị ya give me na emechakwa nnatakwa akpụkpọ nwa ya jechara akpụkpọ m na ma a pụara ya sara ụlọ akpụ akpụkpụ mmadụ go ị makwa ego na-egoro akpụkpọ a na boutique Lekki ị ma ego ha na-ele ihe niile anyị yi that day nwa bịa Ji- nwa Jizọs spend roughly 1 point eh, 1 point something 1.3 something ihe niile anyị yi that day nwa Jizọs ezigbo mmadụ
1 point something 1.3 something akwa niile a ma okpu ma okpu ahụ m kpu ma akwa polo jean na dị akpụkpụ he kitted me oh my brother nwa Jizọs nwanne m nwoke o. even this my last show Ah, nwa Jizọs sị m ka ahụ anụ ka afụ nye nwa bushu a n'isi jee wejere onye a ticket jee wejere onye a table jee wejere God will bless him Chineke ga na-agọzi ya you understand e nwegasị so many things anyị na-eme n'azụ anyị adị eti n'ihu akwụkwọ eh, ọ dịrọ necessary ị ghọtago nwa Jizọs abụrọkwa onye ya-abụ o melu gị ihe ọ chọba ka mba onwe ọtaim ahụ ahụ megolu ndị mmadụ ihe karịrị ụdị ihe ndị a Mm, Ehe. mm. so that's it ị nwere akọ pụrụ iche ị chọ ka ụwa nụ ị nwere ife dị n'obi ị chọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ị chọ ka onye ọbụla malụ o nwere akara aka i zolo ezo ị chọ ka ụwa fụ na ị nwere passion for bịa na Gbam ka ụwa nụ onu yị ị nwere business ị chọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ị chọ ka o soro na Gbam ị chọrọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as Gbam we are here for you contact the number on your screen ka anyị kwụnye yị n'ọkụ ka ị fụ na ọ na-eme a da amụ aka Gbam is the biggest Igbo interview in the world come and find out for yourself thank you